Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu aw bisimila an ka plateau sanfɛ nin y'aw balimamuso ye Kadijatu Kowura bi an ni belebele dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ korogo an ka artiste invité avant k'an bɛna sira dɔ ma u bɛ bɔ k'o tɔgɔ n'u jamu fɔ an b'aw fo k'aw waleɲuman lɔn chaque fois ka to k'an suivi sanga ni wagati bɛɛ donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an bɛna folikan di olu yɛrɛ ma u bɛna bɔ k'o tɔgɔ n'o jamu f'an ɲɛnɛ ka tila k'o sigiyɔrɔ f'an ɲɛnɛ salamu aleykum an balimakɛ waaleykum salam warahmatulahi taala wabarakatu o danse nba ni an ka ye an ka plateau sanfɛ da bɛ se ka bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu f'an ɲɛnɛ alhamdulilayi ne tɔgɔ super zikiri sanba yatara ka bɔ korogo

donc an bɛna tɛmɛ n'an ka baro ye an ka question première tɛ dɔwɛrɛ ye mun ne k'i kɛ dɔnkililala ye parce que an ka mɛn k'i dɔnkililala ye awɔ alihamdulilahi rabil alamin an bɛ ala fo ka ko ɲuman dɔn n'an y' ala fo ka ko ɲuman dɔn an bɛ soli caya mamadu kan ala k'an nafa n'a barika ye ka barika da an ka seku ɲuman ye Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara N'an y'ale fo ka ko ɲuman dɔn an bɛ barika da an bangebagaw ye olu minnu sɔnna ka kɛ an ka sababu ɲumanw ye n'an nana jiɲɛlatigɛ kɔnɔ ɛ ɲininkali kun ye kelen ko mun ye n kɛ dɔnkilidala ye alihamdulila jiɲɛlatigɛ ko o ko ni jɔn b'a la kanu ka k'a la fɔlɔ fɛn min ye ne bila dɔnkilida la fɔlɔfɔlɔ ye kanu de awɔ dɔnkili kanu de y'an bila dɔnkili da la voilà ok i ka dɔnkili nin kɔnɔ style jumɛn de b'i fɛ bon anw bɛ style min kɛ u b'a fɔ o ma ko zikiri voilà n bɛ style zikiri de kɛ inshallah mais i ye dɔnkilida daminɛ tuma jumɛn bon ne ye dɔnkilida daminɛ 2004 inshallah 2004 2004 i ye degun jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔ aa bon baara o baara ni jɔn b'a kɛ tant que i ma se ɲinifɛn ma i tɛ se ka degun bɔ ka jira mɔgɔ la donc an kɔni bɛ sira kan ka taa fɔlɔ voilà ni ko ka mɔgɔ sɔrɔ i diyaɲɛko la i t'o ye degun ye quoi voilà donc an bɛ se k'a fɔ vraiment an ma degun sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ

Ni danaya ma bɔ ɲini na a ɲini tɛ fa ka ban ok i ni ce jeliba i ni an balimakɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ di
alihamdulila nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ala k'an ni sababa bɛn ne ni an balimakɛ ye ɲɔgɔn dɔn sabu b'a la kanu b'a la parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn don min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ de kan ɛɛ n ye n fasiya kɛ a y'a ye a diyara a ye a gɛrɛla n'a ye nafolo di yan nafolo dilen kɔ n ma kɔfɛ tugun an tilala ka échangew kɛ n nana sɔrɔ dannayamɔgɔ don a b'a yɛrɛ dɔn danbe b'a la a b'a la ka fɛn min ɲini n'a sɔrɔla maa caman bɛ lafiya la mais fɛn min tilala ka n tugu a kɔ ka a ko diya n ye n y'a sɔrɔ a ba ko t'a bolo tulon ye a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a ko a n'a ba a ye fɛn o fɛn sɔrɔ f'a ba ka dɔ sɔrɔ a la fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'a di maa wɛrɛ ma komi ne ba ka di n ye n y'a sɔrɔ ale fana ba ka d'a ye donc n y'a ye an fila bɛ se ka bɛn donc tugula a kɔ mais a ye son dɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ bon an ye son bɔ ɲɔgɔn fɛ mais an b'a bila fɔlɔ an b'a bila fɔlɔ inshallah mais a bɛ se k'o fitinin k'a ma fila

Filafɔmɔgɔ bɛ ka adamadenya rɔtiɲɛ bi o ye ka ne siran ɲumanfɔ ɲɛna de bɛ adamadenw na bi maaw ma min ye bi maaw b'o fɔ bi maaw ma min mɛn bi maaw b'o fɔ fini min t'u kan na u bolo b'o dufa la ko mɔgɔya siranya ko ba Maimuna de ye tuɲa fɔ bi maaya ye siranyafɛn ye bari munna fɛn dama dama tun bɛ anw fɛ danbe kɔnɔna na kab'o fɛn dama dama tununna dɔrɔn maaya nege bɔra maaya man di tugun o fɛn dama dama fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jeli adamajini y'a sɔrɔ o ye hinɛ ye ani makari ani kotoɲɔgɔntala hinɛ tununna anw na an k'an bɛ makari yɔrɔ ɲini an ma makari ye makari tununnen an seginna an k'an bɛ kotoɲɔgɔntala yɔrɔ ɲini an y'a sɔrɔ kotoɲɔgɔntala taara o taalen kɔ an seginna an k'an bɛ miiri yala maaya bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di an y'a sɔrɔ ni nin fɛn dama in tɛ maaya la dɔrɔn maaya tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ɲugun b'a la ba Maimuna de maaya bɛ maa siran parce que bi maaya kɛlen don waraya ye n'i sera min ma o b'i juguya i yɛrɛ ma se min ma o b'i juguya i ɲɛna min ma o b'a ɲini ka i tiɲa i ɲɛna min ma o b'a bila hakili la k'i siranna ale ɲɛ walima i ye min gasi sigi o b'a yira i ni i silamɛ jama bɛɛ lajɛlen na k'i siranna a ɲɛ sanba maaya ni bani adamaden n'i yɛrɛ kɔrɔsi maaya la dɔrɔn i bɛ lafiya maaya ka di mɔgɔya mɔgɔya ye ne siran maa dɔ bɛ maaw la nafa foyi t'u dɔnni na olu bɛ kɛ ka adamadenw dafa u bɛ yan fɛ bi u bɛ yan fɛ sini olu de ye fitiriwale ye ɲumandɔnbali ye mɔgɔya ne bɔn na ala ok nin fana diyala tuguni merci beaucoup donc question bɛ ne fɛ ka an ka Super kan inshallah o le ye album joli b'i fɛ
bon alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ye an ma album kɛ fɔlɔ mais son caman kɔni b'an bolo mm, inshallah bon a bɛ taa mugan ni dɔɔnin na mm. a bɛ son mugan ni dɔɔnin b'a kɔnɔ mais i ya inspiration bɛ bɔ min
bon ne ka inspiration mhm. a bɛ n'a yɛrɛ ma de ni ne ɲɛ bɛ situation min na ɲɛfɛ n bɛ dɔnkili da ka bɛn o de ma awɔ i ka carrière kɔnɔ artiste jumɛn k'i impressionné artiste min ye ne impressionné n ka ɲɛnamaya bɛɛ o ye Nuhun Danbele de ye parce que ale yɛrɛ de kanu ye ne don dɔnkilida la Zikiri Nuhun Danbele a ka son jumɛn de diyar'i ye bon a ka son min diyara ne ye ni ne yɛrɛ donna dɔnkilida la o kama o ye Seydina Mamadu kanubaaw ye

i bɛ fɛ ka kɛ ni jɔn ye ko a bɛ sira la bon a bɛ sira la fɔlɔ n'ala nana mɔgɔ min latigɛ an bɛna featuring kɛ n'o tigi ye ok jeliba ele fana ka son bɔ o ma son bɔ bon ne ka son bɔ jatigiw ye mais ka son bɔ spécial min ye produit fini ye n m'o kɛ fɔlɔ a bɛ projet la a bɛ projet la inshala lon nataw la voilà ni ala ye waati to an ye inshala o ɲɛna mais o kɔfɛ ka bɔ jeliya kɔfɛ i bɛ baara jumɛn kɛ bon ka bɔ jeliya in kɔfɛ n tɛ baara wɛrɛ la ka bɔ jeliya in kɔfɛ kan parce que n y'a sɔrɔ mhm. n fa bɛ jeliya de kɛ mhm. n ba fana o kelen don donc o kɔnɔna na eh, an tun ye tayɛrɛya de ta nka dakan mhm. dakan ka baara voilà ni dakan ye jɔni bila yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ la voilà n'i k'i bɛ pan i dakan kunna ka taa turu dakan wɛrɛ kan i laban bɛ sira jugu cɛ voilà ala k'an kisi o ma. zigiri Super.
yala ka bɔ zigiriya kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kan.
an bɛ yɔrɔ min na i ko bi zigirida dɔrɔn ye ne ka baara ye mais i nana buwakɛ yan mun de k'i lana alhamdulilayi an b'ala fo k'a ko ɲuman dɔn kɔmi ɲininkali bɔra la sinon an da tun bɛ na s'a ma n bɛ kuma caman kɛ an bɛ tɛmɛ buwakɛ an bɛ va-et-vient kɛ mais ka an jigi buwakɛ yɛrɛ dugu kɔnɔna yan ala ni kɔnɛlakaw de sababu lasi cent pour cent ni caman k'a ma ko jama lawulila ale de bɛ jama lawuli nafama inchallah cɛ kelen min nafa ka bon yɔrɔ caman ale sababuya de ye an se buwake bi ni heure in na tan yɛrɛ ale sababuya de bɛ ni an ye an nana ale ka anniversaire la inchallah i ya carrière kɔnɔ i ye tournée joli kɛ
bon an ye tournée minnu kɛ a ka ca yɔrɔ
burusi kɔnɔna na Puis an ye taako dama kɛ Mali la fana inchallah ka bɔ Mali la i ma taa extérieur la ayi an ma taa extérieur la donc an ka jamana kɔkan jamana na an danna Mali dɔrɔn na fɔlɔ inchallah ok donc an bɛna taa i ka vie privée dɔɔni na i ka plat préféré ye jumɛn ye ne ka plat préféré o ye tosira de ye awɔ tosira a na duman ni to fasara ka ban To fasalen kɔfɛ sɔgɔma fɛ k'a kari kari k'a kɛ dana na aa ni n y'o sɔrɔ n bɛ n kun ɲɔgɔn kuru munna dana ka di cɛw bɛɛ ye
bon i b'a dɔn filaburu de don filaburu naturel de don bon ne kɔni ka vision na filaburu naturel de don voilà i deli ka gba kɛ n bɛ s'o la dɛ n ye sumala lafiri tobi ɲini sisan
ok an bɛna taa publicité ye o kɔfɛ n bɛna tɛmɛ n'a baro ye ok jeliba an ka publicité kɔfɛ question bɛ o bɛ poser e de kan i k'i ka son bɔ i k'i ma son yɛrɛ bɔ mɔgɔ ye ko mais i k'a bɔ i ka jatigiw ye mhm. jatigi jumɛn tɛ bon n ye son kɛ n jatigi cɛ ye laji kɔnɛ den ni nawa den ibrahima kɔnɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲakara ma kɔnɛ jara sangaranga n b'a fo k'a barika da o sigilen don ɲakara i ka succès jumɛn kɔnɔ sɔrɔ la bon i b'a dɔn jeli mana son b'a jatigi a ka succès ye fɛn min o ye nafolo ye ah, a ka nafolo joli bon alhamdulila mhm. ah, a y'a se kɛ a y'a se kɛ parce que n bɛ son bɔ a ye tuma min na o y'a sɔrɔ n bɛ taama sen na a ye n sɔn moto la o yɛrɛ ma mɛn fɔlɔ a ye nafolo di yan ni n kasira fana ni n sama yɔrɔ ka jan na mhm. ni n y'ale wele dɔrɔn mhm. alhamdulila kasi bɛ ban ah, awɔ zikiri super mm. i ka son jumɛn ye succès d'i ma
ne ka son min ye succès di ne ma mhm. Bon n tɛ se ka o son kelen fɔ ten mhm. k'a fɔ ko nin de ye son nin son in de ye succès di ne ma mhm. mais an bɛ yɔrɔ min na i komi bi mhm. mɔgɔ caman bɛ ne yɔrɔ ɲini bi son min kama o ye n balimamuso ka hommage de ye balimamuso ala y'a kɛ ale minji dɔgɔla an ye tasibila son dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma bon

o diyara o fana diyara to jeliba i yɛrɛ ma kuma mɛn donc n bɛ fɛ ka question poser tuguni o le ye i ye kalan jumɛn kɛ bon ne ye n bɛ ala fo k'a ko ɲuman dɔn n ye dɔɔnin sɔrɔ kalan fila bɛɛ la n ye madarasa dɔɔnin kɛ a fɔ n ye bulonakalan kɛ bulonakalan kɔfɛ an ye dɔɔnin kɛ madarasa la madarasa kɔfɛ an ye dɔ kɛ ekɔli fana na ekɔli la i danna yɔrɔ jumɛn ekɔli la an bɛ niveau BEPC la Mais ni kolon de la sara ka bɛɛ kɛ
mais ko ne ka a choisi ka dɔnkili la julakan de la bon ka ta dɔn parce que fɔlɔ fɔlɔ o ye an fa kan ye et puis an bɛ dɔnkili da minnu ye caman b'o de mɛn voilà donc o de fana ka nɔgɔ an ma parce que bamanankan yɛrɛ de ka di ne ye
cɛkɔrɔba minji dɔgɔra mais musokɔrɔba b'an bolo an b'ala deli ala ka si kalifa an baw ani wali baw bɛɛ lajɛlen jeliba mun de ka di e ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hmm? nin ka gili dɛ jeliba tun ma sigi n'o ye ah, ne tun ma sigi nin ye dɛ ah, ok alhamdulila mhm. fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan mhm. o ye ko daminɛ ni ko laban ye mɔgɔ min bɛ se k'a daminɛ ni a nɔgɔya n'a gɛlɛya bɛɛ na ka tila k'a laban ni o de ka di ne ye
ok donc i ka an ka baara kɔnɔna na facebook question bɛ yen donc depuis o k'a fɔ k'a bɛna na dɔrɔn question cayara donc question bɛ o ye jeliba ta ye jeliba ko muso joli b'i bolo lɛri in na

o ɲɛna yɛrɛ ye donc avant que an bɛna na kuma lalɔ hmm. a bɛna a ka faniw fo fɛn fɛn bɛ k'a su nin lɛri in na donc a b'olu fo ka to ka espoir studio filɛbagaw fana k'o bɛɛ fo tila ka a cappella fitinin dɔ k'olu fana ye donc kuma bɛ yen e de b'a daminɛ jeliba bɛna a laban
Alihamdulila an bɛ foli kɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin heure in na depuis studio espoir kɔnɔ ka buwake an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw ko ɲuman dɔn barika k'an invité aw ka plateau barikama in kan an bɛ ala deli an nana sɔrɔ hɛrɛ min bɛ ala ka dɔ fara o kan an nana sɔrɔ degun o degun bɛ yan ala ka bɛɛ lajɛlen wuli anw yɛrɛ ko ten anw ye jɔn jurumutɔ ye an tora nabi ɲuman ba kɛmɛ ni ba mugan ni naani hɔrɔma la ka don kira kɛmɛ saba ni tan ni saba hɔrɔma na ka don waliju bonda ni kutubu bonda hɔrɔma na yarabi ala k'a k'olu kama succès bɛ ala bolo ala k'a di an ni espoir ma ala ka an filɛbagaw caya k'an kanubagaw caya ka foli kɛ fanw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ɲɛna toujours u so ka to espoir image la média la inshallah an bɛ ɲɔgɔn bolo ko duman dumanw bɛ na n'ala sɔnna ma
alhamdulila an b'an filɛbaa jama bɛɛ lajɛlen fo komi sama bɔra k'a fɔ cogo min bani adamaden tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ mɔgɔtigiya ka di ni waritigiya ye mɔgɔtigiya ka di ni sanutigiya ye jeli aritisi i mana kɛ bunadamaden nasugu ni nasugu ye mɔgɔ tɛ ɲɛ ni mɔgɔ tɛ an b'an kanubaw fo k'an lamɛnbagaw fo k'an bonyabagaw fo k'an sɔnbagaw fo an sɔnko yɛrɛ bɛ minnu kɔnɔ n'a t'olu kun an b'o fana fo ala ka nɔgɔya an ni silamɛden bɛɛ ye ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ye ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ sijan barikama ala k'a di an ni silamɛden bɛɛ ma ala k'an ni silamɛden bɛɛ dayirimɛ nɔgɔya yarabi ko min daminɛlen filɛ nin ye yarabi ala k'a k'a daminɛ ye ala kan'a k'a laban ye ala ka kow bonya ka tɛmɛ nin kan ala ka kow bonya ka tɛmɛ nin kan ɔ balimakɛ bɛna son duman dɔ k'an kɔ an bɛ émission ban n'o ye an bɛ taa bɔ kanubaw ye u kana ɲɛnafin

i balo n'i saya cɛ i bɛ duduru saba ni ɲɔgɔn cɛ a duduru saba ni ɲɔgɔn cɛ ni ala m'i kɛ tɔgɔtigi ye ala m'i kɛ waritigi ye ala m'i kɛ jamatigi ye ne fa ne ba i sen bɔ a la e k'i sen bɔ a la parce que n'a y'a d'i ma o duduru saba ni ɲɔgɔn kɔfɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ala y'a d'i ma tiɲɛtalaw de ta ye a duduru fɔlɔ san tan ani duuru i ma wari sɔrɔ i ma tɔgɔ sɔrɔ kana décourager a bɛ nalen a filanan san bi saba ani duuru i ma wari sɔrɔ o la i ma tɔgɔ sɔrɔ kana décourager a sabanan o ye san bi naani ani duuru ye n'i ma wari sɔrɔ o kɔnɔ i ma tɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ n'i ye san bi duuru sɔrɔ ka ban ni ala ye fɛn o fɛn d'i ma a y'a d'i ma tiɲɛtalaw de ta ye nin kɔnɔna na nin yɔrɔnin na n bɛ barika da n jatigikɛ de ye parce que ne yɛrɛ ka sigi yan a sabu ye ale ye ne ka buwakekaw dɔn a sabu ye ale ye ba mayimuna den sama karafe donba kananaba ne de ko cɛmanw ka fara fini ko waso la u ka fara wari ko waso la denkɛnin bɛɛ kan ka waso ni fɛn min ye o ye musokɔrɔba de ye n'i wasola n'i ba ye waso yɔrɔ b'i la nka n'i wasora ni nafolo ye don min na ni nafolo banna dɔrɔn i b'a sɔrɔ i ka waso bɛ ban bamayi den ne m'a fa sɔrɔ a bolo nka n y'a ka musokɔrɔba sɔrɔ a bolo émission daminɛ ma na n y'o de fɔ ne ba ka di n ye ne b'a fɛ ne bɛ taama hɔrɔn kanbele walima hɔrɔnmuso kɔ a ka sɔrɔ i ba ka di i ba kanu b'i la kunun ye kuma dɔ fɔ kɛnɛ kan ko maa bɛ ala deli ala ka wari d'i ma maa bɛ ala deli ala ka sanu d'i ma maa bɛ ala deli ala k'i kɛ tɔgɔtigi ye nka mɔgɔ si kana baga ala ma ko n kɛ halala ye musokɔrɔba ka ɲamajɔ n'i ba ɲama jɔra i bɛ kɛ halala ye nka n'i ba ɲama ma jɔ dɔrɔn i bɛ kɛ ɲamaden de du kunkanko kuma tɛ sara ɲamaden la yatara n bɛ tila ka kɔnɛlakaw fo n tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ ni ɲinɛna olu kɔ u b'o denmuso kelen bɔsi n na ɔ n bɛ barika da kɔnɛlakaw ye kɔnɛ jara sangaranka lasi kɔnɛ n bɛ barika da ye cent pour cent a ye fɛn o fɛn daminɛ ni sanba yatara n'a ka jama ye a sera k'a laban hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan na anw bɛ kɔrɔgɔ n'a tulo donna a la a bɛ wuli a bɛ taa anw sɛgɛrɛ o ko nafolotigiya tɛ maatigiya ye nka bani adamadenya ka ɲɔgɔn sira taama o de bɛ kanu sinsin yarabi kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a sinsin an bɛ tila an bɛ e yɛrɛ fo an ba ɲuman parce que muso tɛ diɲɛ ko o ko la a si man di n'i y'a mɛn jamanaba muso don n'i y'a mɛn duguba muso don n'i y'a mɛn président muso don n'i y'a mɛn ministre muso don jelikɛba muso don duguba muso don waritigiba muso don nka ni muso sɔnna diɲɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛ nka ni muso tiɲɛna dɔrɔn diɲɛ ko bɛɛ bɛ tiɲɛ abarika ok ni ce donc merci beaucoup de nous avoir suivi à chaque fois ok a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné sanga ni wagati bɛɛ nin kun ye an ka invité ye ka bɔ depuis korogo donc aw danse aw bisimila ok merci